Igbo mụọnụ zụọnụ kachanụ demenụ demenụ na unu sonyela anyị tata na live eh, nkụzi anyị na-akụzi tata live date tata bụ ụbọsị Eke n'ọnwa iri na abụọ n'ọnwa lunar calendar ndị Igbo ọgụgụ arọ ndị Igbo ọnwa a na-eku ọnwa ede ajana and eh, tata bụ na ọgụgụ arọ ndị Roman Catholic Church bụ ah, January 25 2025 cheta na nkọlọ mahadum Wisdom University ebe anyị si wee na-abịakwute unu tata wee na-akụzi ibe ndụ chetakwa m also na nkọlọ mahadum anyị na-agwa unu ka unu were akọ na uche unu ị ya na-eji akọ na uche gị ị ya na-eche uche ị ya na-eche uche na-atụne ibe niile na-abịala gị n'ụwa wee malụ nke ị ya-eso na ya and ị bịa na nkọlọ mahadum Wisdom University nkụzi anyị na-akụzi ya-eme ka ị na-eche uche mma ka uche gị na-elu n'ibe a na-eme dịka onye Igbo dịka onye Biafra na onye Afrịka na ọ bụrụ ele ndị obodo ndị ọzọ si abịa ibe ka o kwesịrị ka gụwa onye si na-abịa ibe na ụdị anwụ ị ga na-abịa ibe ele o si wee gbasata gị ọ ụdị ife a ka anyị ji wee na-eku onye ọbụla ka unu joinia anyị solo anyị n'ibe a na-eme subscribe ọnụ na YouTube channel anyị na-esokwanụ anyị na Facebook ma na Twitter ma na Instagram na other social media platform ndị ọzọ unu na-etiela anyị na aka na akara ịfụnanya nke a na-eku like unu na-ekwukwa uche unu na ebe a na onye na-ekwu uche na comment section ka anyị wee malụ ka unu si wele ahụ nkụzi ndị anyị na-akụzi maka na nkọlọ mahadum bụ nnekwute mahadum ọ nnekwute university ibe anyị na-akụzi na-ewu for onye ọbụla ma ndụ ji PhD na nke ndị ọcha ma ndụ businessmen ma onye ọbụla kwesịrị ka ọ na-eso gaa to lecture ndị ọzọ anyị kụzichego mgbe gara aga ihe ndị ọzọ anyị kụzichego mgbe gara aga ị ga geere na ị gee ntị ihe na ọ ga-abalụ gị uru wee ghọta ụwa anyị nọ na ya wee mara ka ị ga-esi wee wee na-asurvive na ya bụ ụwa so isiokwu anyị taa isiokwu anyị taata bụ na chukwu okike abịama ka ụwa niile na-akpọku ya bụ chukwu okike abịama bụ nke a na-ekwu almighty god ọ nya ka ụwa niile na-akpọku ndị ọzọ ihe ndị ọzọ eji akpọku ya bụ chukwu okike abịama bụ aka amelụwe and ihe mere na mmadụ ma ndị Igbo ma ndị mmadụ si na mbara ka mpaghara ụwa niile ji wee nwee ebe a na-eku Chukwu Okike abịama n'ụdị nke be ọ maka egwu a na-atụ maka elu ihe eke n'ụwa maka mmadụ bịa hụ ihe dụ n'ụwa ihe dụ ka ọchịchị anọkata chi ejiri anọkata chi ebo wee hụ ana niile dị n'ụwa wee hụ mmiri tozuru nka niile ma River Niger ma ocean dị iche iche anọkata mmiri ezowe mmiri na-ezo ọ na-egbu amụma na-agba egbe igwe anọkata anwụ a na-eke ma ụmụ anụmanụ ekeche n'ụwa ma osisi niile dị n'ụwa ma ikuku a na-ekulu ma ugwu ma ndịda ma mkpume ị ma nọ ihe niile eke n'ụwa ma elu ma ana so n'ihe niile eke n'ụwa ka ka mmadụ na-asị na o nwere ihe kele ụwa anụnwa na o nwere ihe kele ụwa anụnwa ọ nya ka ị bịa n'ana Igbo Igbo wee sị n'ọ chukwu okike abịama n'ọ nya kele ụwa so mgbe a na-arefer to chukwu okike abịama a na-arefer to the creations the amazement the mystery gbasara creations anyị bụ mmadụ bụrụ n'ụwa before anyị wee nwụrụkwa ewee nie anyị anyị wee jụwe n'ụwa so nọọ ive ọ wụ and enwelu ihe ndị ọzọ dịchakwa n'ụwa na this planet anyị nọ na ya enwe total of planet asatọ ka enwelu enwelu mercury nwee venus nwee mars nwee earth earth bụ nke anyị nọ na ya e nwee jupiter nwee saturn nwee uranus wee nwee neptune so enwechara mpaghara other planets dụchakwa na ụwa nụnwa anyị nọ na ya n'elu ụwa nụnwa anyị nọ na ya mana ọ na na nke nụnwa anyị nọ na ya a na-eku earth ka e nwere all this type of creations dịka m si wee kọwa and all those creations ka mmadụ bụrụ na mpaghara ụwa niile wee sị na o nwerelili ive kele ụwa anụ wee lenu nwa ọ dụ so nọọ ive anwụ ka igbo na-ekwu chukwu okike abịama ị bịa na yoruba ndị ofe mmanụ na-ekwue oluwa ndị na-ekpe Alakụba na-ekunye Chukwu oke abịama Allah China na-ekwue Zenhu India na-ekwue Brahma America na Europe na ndị ọzọ na-ekwue Lord God Yahweh ụfọdụ na-ekwue Jehovah ọ ya bụ Chukwu oke abịama nke onye ọbụla na-arefer to onye a bụ that mystery of creation ka eji that chukwu okike abịama wee na-represent so mana ajụjụ anyị bụ nkọlọ mahadum anyị nọ na nkọlọ mahadum Wisdom University na-ajụ ndị be anyị ka uche unu luo na ya wụ ọ bụrụ na enwere oke chukwu okike abịama kele ive niile nụnwa onye ọbụla na-ekpelu kezi ka chukwu oke abịama shi ya nọzi mmadụ o kele eme ka ndị Israel dịka anyị si wee hụ ihe na-aga n'ụwa ba Israel na-anụso ndị Gaza na-egbu mmadụ na Gaza ndị Gaza na-egbukwebe na Lebanon Lebanon na-egbukwebe Syria Syria na-egbukwebe Iran Iran na-egbukwebe ma ọgụ a na-anụ na na na Ukraine and Russia and mpa ibe niile nwere tigbuo zọgbuo na ọgụ na mpaghara ụwa niile ma nke a na-anụ na Sudan keezi ka o si wee bụrụ obuke Chukwu Okike Abịama anwụ onye ọbụla na-efe na-ekpele na-anọlụ mmadụ o kele a na-egbu mmadụ ibie na ụdị na-emebi properties na ibe ndị ọzọ na ụdị ọ ajụjụ ka m chọ ka unu tie anya na ya ka unu nyere anyị aka na nkọlọ mahadum wee saa because ị ya na-eche uche ma ị na-eso anyị ị na-esonyere anyị na nkụzi anyị na-akụzi maka na nkọlọ mahadum abụrọ obele mahadum ọ nnekwute mahadum e e e bidolu with ndị Igbo ndị Biafra na ndị Afrịka a para n'obu wee meghee this university so na ajụjụ a ka anyị tọgbọrọ unu ka unu nile nye formulate an answer dee na comment section ka anyị malị ibe unu chere maka ya now anyị ekwetego anyị ezukọgo unu na n'ọ creations e nwe n'ụwa the amazement ya bụ egwu ya bụ question mmadụ na-ajụ kedu ibe kele ibe iri dị n'ụwa anụnwa me na e nwere Chukwu Okike Abịama na obodo ọbụla bụ mmadụ nwelie abịazịa e nwere usoro ndị ọzọ ọkọtọ mpaghara ụwa dị iche iche na-eso wa ji wele ekene ya bụ Chukwu Okike Abịama wa ji wele ereach were achọ ka ha wee wee reachere Chukwu Okike Abịama ya bụ the intermediaries dịka na china the chinese nwere buddha ndị europe nwere christianity ndị india nwee hindu ndị japan na-ekpe shinto and buddha ị bịazịa n'Igbo land Biafra land and Africa anyị na-ekpe ọdịnala dị iche iche as intermediary e ji wele elu nya wụ Chukwu Okike Abịama ị bịazịa na ana Africa because anyị gwara unu na nkọlọ mahadum anyị na package lectures ka o si wee gbasata ndị Igbo ka o si wee gbasata ndị Biafra ka o si wee gbasata ndị Africa so ịbịazịa na n'afrịka ọkụtọ n'ime anyị na-ekpe ala na-ekpe muslim ọkụtọ na-ekpe european christianity ọkụtọ na-ekpe ọdịnala mana nke gbasara anyị ka anyị ekwu maka ya ihe gbasara european christianity na our land ibe e ji wele ekpe ekpele be wụ chaplet achịcha mmịa bible virgin mary and jesus ịbịa na bible na virgin mary and jesus iwe images ka a wetara jesus na-abịa na picture Virgin Mary na-abịa na picture and ibe akpụrụ akpụ ịbịa na ọdịnala ọdịnala ọdịnala Igbo ibe eji ekpe ọdịnala Igbo wụ ọjị nzu edo edo osisi apịla apị akwa ọcha akwa ọcha dịkwu na nke European Christianity so na all the intermediaries na bụ iwe niile eji wele e-reach chukwu okike abịama the intermediaries the European Christianity and ọdịnala iwe ndị niile bụ aka mere society ọbụla nke mere nke be dịka anyị si wee kwu Chinese nwere nke be Buddha India nwere nke be Hindu Japan nwere nke be Shinto and Buddha so ndị ọbụla nwere nke be ibe aka mere o nwere nke nwere ike na ụdị anwụ nwere ike nwere ike change situation na ụdị anwụ so dịka anyị si wee kọwa na ọ wụ egwu mmadụ na-atụ keduzi ihe kele ihe niile dị n'ụwa nke mee na society ọbụla nwere ibe a na-ekwu ya bụ onye mere ya bụ ibe dịka anyị si wee kọwa na igbo na-ekwu ya chukwu okike abịama yoruba na-ekwu ya oluwa ndụ na-ekpe ala na-ekwue eh, ndụ na-ekpe alakụba na-ekwue allah india na-ekwue brahma china na-ekwue zenhu america europe na ndị ọzọ na-ekwue lord god yahweh and eh, and jehova so n'ihe anyị na-ekwu that na question ọzọ anyị nwere bụ ebe e nwe chukwu okike abịama anụnwa nọnụ ndụ mmadụ wegolu sị na e nwere e ihe kele ụwa na e nwere ihe kele ụwa kezi ka o si wee bụrụ mmadụ bịa na-eke ụwa na-eke obodo dịka anyị si wee hụgo nọọ ndụ ọcha bịa wee na-eke obodo ndị wa sị na ha ga-abụ obodo abụrụ obodo ọ question ọzọ question nke ka m chọkwa unu chọpụta kezi ele e si e nwe chukwu okike abịama anụnwa kechele ihe niile dị n'ụwa kechele ihe niile dị n'ụwa ọ wụzialị mmadụ bịazi na-eke eke ụwa sị na nke e wụ country nke na nke e wụ country nke ọ wụkwalị mmadụ na-edecide onye ya-adụ ndụ na onye ya-anwụ anwụ ihe ndị a wụ ihe kwesịrị ịgbagwoju gị anya ma ọ bụ na na ị na-eche uche and ọ ya ka nkọlọ mahadum bụ Wisdom University ji wee dụ mkpa ka ị na-eche uche so na ndụ bịa na-ekezi ụwa bịazi na-edecide onye ya onye ya-adụ ndụ na onye ya-anwụnụ so na wa na-aviolatezi the wa na-achallengezi the the main god the main chukwu okike kele ihe niile dị n'ụwa so na ihe anyị chọkwuru ịma na nkọlọ mahadum Wisdom University bụ na ihe e kele eke n'ụwa dụ natural all that naturality ka ụfọdụ na-eku chukwu okike igbo na-eku chukwu okike ndị ọzọ bụcha nya aha dụ ka anyị si wee kwugo na na na nkụzi enu anyị na-eme so ị bịakwuo nee anya ị hụ na ihe na-eme na mmadụ na-aga n'iru n'obodo wụ ọ n'ụwa wụ ele e si wee chịkwa obodo onye ahụ nọ na ya ọ bụ na obodo ị nọ na ya na a chịkwara ya mma ihe na-aga mma na-ewu ị bịa na-egbawa mbọ ị gaa n'iru mma mana ije na obodo achịkwara anara emezi emezire mma n'ọlụ na-eru dịka ọkọta ọdụ n'afrịka ị hụ na anyị na-agbagodi mbọ ahụ imike mbọ ahụ ị na-agba yara gị na amịtalaghị mkpụrụ dịka elu o si wee kwesị so ihe ndị a ka anyị chọọ ka unu malụ na ihe eke n'ụwa the mystery of ihe eke n'ụwa wụ that ava a na-eku Chukwu Okike Abịama n'ala Igbo ndị ọzọ bụchakwala ava nke ve oluwa na yoruba ee ndị na-ekpe alakụba allah china zehu india brahma amerịka na europe na ndị ọzọ lord god yahweh jehova and question anyị nwere ọ bụrụ na na ọ bụ oke chukwu ka chukwu jehova jehova ka onye ọbụla na-ekpele n'ụwa kee ebe o ji ya nọziela a na-anụ ọgụ niile a na-anụ n'ụwa na-emegbu ndị mmadụ na-egbu ndị mmadụ na-adestroy properties so na ndị ahụ na-eme na anụfụ isi from that almighty god and obodo niile nwere intermediary va ji weli e-reach that that um, almighty god ahụ that creator onye ọbụla na-arefer to chinese na-use buddha europe na europe and uh, europe i- when I- when- ọ bụrụ na anyị kwuo europe anyị na- anyị na-include ma america ma canada ma australia va cha na-use Christianity India bụ Hindu Japan bụ Shinto and eh, Buddha and then Africa bụ ọdịnala na ụdị dị iche iche so ị bịazia na be anyị Christianity European Christianity nọ na-ewu na-use ma chaplet ma achịcha ma mmanya ma Bible ma Virgin ma Virgin Mary and Jesus look at pictures and images ya na akwa ọcha also ọdịnala ị bịa na ọdịnala a na-eji ọjị nzu edo osisi apịla apị na akwa ọcha all these intermediaries e ji e-reach jesus wee e ji e-reach e ji e-reach the almighty god o nwere nke dị powerful o nwere nke dị that powerful to do anything for you so na ive a chọ ka adafu taa wuchi bụ ebe e nwere onye a na-arefer to n'ụwa niile duka the almighty god keduzi ka anyị si wee nọrọ ọ bụrụ mmadụ na-adecide onye ga-abụ country onye ga-abụ obodo onye ga-adụ ndụ na onye ga-anwụ anwụ and obodo ndị emezili mma ịgba mbọ na-ewu ọ gaala gị mma and enwekwa ife ndị ọzọ ga-enye ya aka ị wee survivụọ n'obodo ọbụla ị nọ na ya elesi wee chịkọta obodo ahụ ma ọ dụ mma ma ọ dụ njọ family i si na ya wee fụta na ike ọkpụkpụ aka gị ihe ndị ahụ ị ga-eme na ị ga-survive so ndị be anyị tụnyenụ question ajụjụ ndị ajụcha na nkụzi taa and ghọtanụ nkụzi anyị kụzi taa unu ghọta ya ọ dụlụ Igbo mma dụlụ Biafra mma dụlụ Africa mma anyị na ndị ọzọ ewee ralị maọbụ anyị kaba ndị be anyị ka ọ dịbadị mgbe ọzọ mgbe ọzọ anyị akụzikwa ife ọzọ dịkwa omimi maka ife niile anyị na-akụzi na nkọlọ mahadum Wisdom University dị omimi iluo iche uche dịka i si wee bụrụ mmadụ ka anyị wee si n'agbụ anyị nọ wee fụta ndị be anyị ọ ga-adịba mgbe ọzọ anyị na-ekene unu na nsonyela anyị taa na nkụzi anyị deemenụ ka ọ dịbanụ